an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'o ye alikuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ ye alikuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ o ye kɛnɛ ye min bɛ lase aw ma ka bɔ an ka karamɔgɔkɛ yɔrɔ n'o ye docteur said mohamed baba sila ye kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ an ka walada kun jɔra kuranɛ suranw fusamantiyaw de kan kuranɛ suran fusamantiya an ye caman fɔ o la o la an ka kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ kulun a y'an sɛnsɛn ka n'an jɔ suran dɔ ka dankan na n'an b'a fɔ o ma ko suratu yasin siga t'a la k'a fɔ suratu yasin kuranɛ suran dɔ don alikuranɛ suranba dɔ don alahu taala ka kumakan don alikuranɛ an y'a yira aw la k'a fɔ alikuranɛ kɔnɔna na ni maa n'i ye alikuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalan alahu taala ye fusamantiya min fɔ ala kira sɔlɔlɔhu alehi wasalam ye fusamantiya min fɔ kuranɛ kalanni na i b'o baraji sɔrɔ nka n'i ko k'i bɛ fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini sura dɔ kunkan an b'a f'u ye k'a fɔ f'i ka na ni dalilu sabatilen ye o la ka bɔ ala kira yɔrɔ sɔlɔlɔhu aleyhi wasalam o siratigɛ bolo ma sa an bɛ sura min na n'o ye suratu yasin ye an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn an ye fɛn caman mɛn sura in kunkan ɔ o la sa an ka dunanba min b'an bolo yan n'o ye an ka alimami ani an ka karamɔgɔ ye docteur Sayid Mohamed Baba Sila an bɛna a ɲininka sura in o sura min n'o ye suratu Yasin ye sura in a bɛ kuma mun de kan anw ye docteur salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatu. ayiwa an bɛ Alahu subahanahu wa taala tanu a ka nɛɛmaw kan dan tɛ nɛɛma minnu na o nɛɛma la bonba dɔ ye a y'an kanna ka taa silamɛya diinɛ in ma k'an kɛ Muhamadu mantɔnw ye.
o ye nɛɛmaba ye ayiwa maa ka cɛya tɛ i se o ma ayiwa i ka kodɔn ni i ka dɔnni o tɛ i se o ma ala ka nɛɛma de don o nɛɛma in o tanu ani o waleɲumandɔn ani o barikada an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ o la kɔfɛ sa ka sali ciden ɲuman in kan n'o y'a mudi muhamadu ye sɔlɔlɔhu alehi wasalam a n'a ka sodonke a n'a ka sahabaw tabi'inaw maa minnu tugura o kɔ fo ka taa se jɔdon ma wala halisa ala subhanahu wa taala masa in ka fɔ nasira kɔnɔna na an ka walanda in bɛ sen na n'o ye kuranɛ nɔɔrɔ komi ustad Mahamad i bɔra k'a fɔ cogoya min na wala ne bɛ sen na

ayiwa alikiyama jɔkɛnɛ kan fana kelen in de don siratu sanfɛ o kelen in de don n bɛ alahu subhanahu wa taala deli ala k'an dusukun nɔɔrɔ ni kuranɛ ye ɛɛ komi i ye kuma ɲɛbila min kɛ mm-hmm. an ka walanda in mm-hmm. an kun sera babu min ma n'o ye kuranɛ sura samantiw ye N'a fɔra k'a fɔ kuranɛ nɔɔrɔ an ko tafsiri tɛ tafsiri kɛnɛw bɛ yen nɔ nka ale ye k'a lajɛ alahu subhanahu wa taala ka kumakan min filɛ nin ye anw bɛ walanda minnu ta a la anw bɛ waju minnu ta a la o kosɔn k'an dusukun lamaga ni a ye k'an dusukun ɲɛnamaya ni a ye k'an dusukun nɔɔrɔ ni a ye o de kama an b'a ta baabu baabu awɔ min filɛ nin ye dan tɛ o la komi an dela k'a fɔ cogoya min na i mana a fɔ i si bɛɛ lajɛlen ayiwa i bɛ kuma nin kan i b'a kɛ ka emisiyɔn in kɛ a kɛra don o don walima dɔgɔkun dɔgɔkun a tɛ ban sabu kuranɛ dɔnniya olu tɛ ban i bɛ tila ka taa k'a tɔ to hali n'an ye walanda min ta o la sa anw b'a lajɛ walanda in ka bakurubaw fɔ k'a sɔrɔ an ma sin ka o kelen yɛlɛma k'a kɛ komi ayiwa emisiyɔn yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma sabu n'a kɛra o ye a kuntaala bɛna janya kosɛbɛ an filɛ min na fadailul qur'ani dɔnnibagaw ye kitabu bɔ a kan n'o ye ibn daris rahimahullah ale ka kitabu bɛ yen nɔ fadailul qur'ani ayiwa tafsiritigiw fana caman bɛ yen u ka tafsiri sen fɛ n'u bɛ sura min daminɛ samantɛya min nana sura in na u b'o fɔ nka o kɔnɔna na a dɔw bɛ na ni a ye min fɔra u bɛ na ni a ye u t'a fɛsɛfɛsɛ wala o de mako bɛ kalandenw nka o fɛsɛfɛsɛ ka segin ka taa dɔnnibaga wɛrɛw fana olu minnu ye ayiwa u ka baara ɲɛsin kow fɛsɛfɛsɛli ma min sahara ani min ma saha wala madama ko bɛ ten nɔ ni anw da magara a la an b'a lajɛ ka bakurubaw de fɔ ɛɛ an tun bɛ sura min na suratu yasin an ka sigi tɛmɛnen in na an ko caman bɛ fɔ nin sura in kibaruya la kosɛbɛ surtout an ka sigida ninnu na kosɛbɛ ɔ min yɛrɛ ye o fan ye n'o yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o ye dusumangoya ko ye ayiwa kuranna nin sura n'a ɲɔgɔnna ninnu dɔw fana ka jafarinya de sera k'o de tɔnɔmi k'o bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni o ye setana baarakɛlaw olu ka minɛn ye sitanɛ baarakɛlaw, unhun, olu ka minɛn olu ka baara, unhun, mun kosɔn sitanɛ a sago ka sɔrɔ n'i ye Ala diminanko kɛ, unhun, ayiwa u b'u ɲɛsin kurana aya dɔw de ma ka o don u ka ko ninnu na, alahu akbar, o min filɛ nin ye, unhun, ɛɛ an ko o fana a ɲɔ waati dɔ la u b'a fɔ bamanankan na ko fɛn ɲɔ ɲanen de don, unhun ayiwa ɲanen tɛ se ka fɔ nin na nin kɔni ye an bɛ se k'a fɔ bin tiɲɛnen de ye nin ye n'u y'a dɔn ayiwa diinɛ hukumu kɔnɔna na wala an da bɛna se olu dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnma nin sura min filɛ nin ye yasin an da magara a la an ka sigi tɛmɛnen in na i ka kuma latigɛ tɛ docteur n'i ye hali suratu yasin ka kibaruyaw lajɛ Ɛɛ n ka kalan kɔnɔna na hali saudiya jamana kan i b'a sɔrɔ maa minnu umuradenw walima hijidenw minnu bɛ na i b'a sɔrɔ i bɛ nin fɛn kelen sɔrɔ olu fana bolo o bɛ maa kabakoya tuma dɔ la i b'a jateminɛ k'a fɔ ko farafinna dɔrɔn don nka i b'a sɔrɔ hali o maaw fana suratu yasin bɛ anw bolo cogo min na ni maaw bɛ baaraw kɛ ni a ye i b'a sɔrɔ a b'olu fana bolo ten kosɛbɛ nana ni o ye min bɛ na ni o ye b'a dɔn fili sira ninnu halisa ala k'an kisi ka bɔ o ma setana iblis a jigila tɛ tigɛ adamaden na k'a fɔ a ka se ka i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a t'olu sɔrɔ ala y'o fɔ inna ibadi laysa laka alayhim sultan ala ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw ala subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ k'a fɔ minnu bɛ kisi setana kɔni a tɛ se k'olu sɔrɔ k'olu fara a ka jama kan a bɛ se ka porokoto waati dɔ la ka ko dɔw sɔrɔ o la setana fana cɛsirilen bɛ nin ko ninnu na maa minnu bɛ yen ni olu ko an tɛ diinɛ ko la an bɛ diinɛ kɛlɛ ayiwa a b'olu ɲɔniɲɔni cogoya min na a ka sira in kan o bɛ yen mais maa min fana ko k'a fɔ ayiwa ne bɛ diinɛ de fɛ diinɛ in b'a fɛ k'a baara a bɛna banamini e fana ɲɛ mun kosɔn k'i bila sira kan sira minnu min b'a to baara in bɛ tiɲɛ i bolo i ta bɛ kɛ sɛgɛn gansan ye o tɛ bid'a ko ni khurafa ko ninnu ye o ko ninnu ma daminɛ sisan nka min b'a la i filɛ ka yɔrɔ min fɔ waati dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ ayiwa ko minnu n'u sahalen tɛ ni lasili tɛ u la n'u kun bɔra kabini gale a dɔw bɛ yɛrɛkɛ ayiwa silamɛ dɔw ka sigida la kosɛbɛ ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔ ninnu na n'e bɛ t'a sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ olu t'a dɔn kosɛbɛ walima a sera o yɔrɔ ninnu na a bɛnna dɔnbaga dɔw ka waati ma olu wulila k'a kɛlɛ k'a lili yɛrɛ bɔ ka bɔ yen t'a sɔrɔ olu t'a dɔn ko ninnu bɛ o cogo in na nka dɔw bɛ yen t'a sɔrɔ olu yɛrɛkɛra kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ caman na ayiwa a faamuya jɛngɛnen bɛ yɔrɔ caman na i ko i ye min ye i bɛ se k'a ye ayiwa hakilina dɔw bɛ maaw bolo min sabatilen tɛ ka ɲɛsin surati yasin ma n'o bɛ bɔ hali diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min t'an ka farafinna ye o tuma na a bɛ na nin hukumu in de la an da bɛna s'a ma k'a fɔ dɔnbagaw ye min fɔ surati yasin kɔmi kuranɛ sura de kuranɛ sura fisamantiya olu bɛ yen fɛn minnu b'a kɔnɔ ayiwa kuranɛ a sura kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka kan ka mumini nafa o dafalen fana bɛ sura in fana kɔnɔ fɛn min ye ka waaju ni o ye o yɛrɛ de ye laɲiniba ye nka maa caman u bɛ tɛmɛ o la ayiwa n'a y'a sɔrɔ minnu kun bɔra a kuma fɔra dɔrɔn k'a fɔ nin fisamantiya in bɛ nin sura in na komi an da bɛna se o ma misali la hadisa min bɛ yen nɔ ayiwa a bɛ fɔ a ma k'a fɔ ko hadisa k'a fɔ ko inna li shay inna li kulli shay qalban wa yasin qalbul qur'an k'a fɔ dusukun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ayiwa na ayiwa yasin fana o de ye kuranɛ dusukun ye ka tila k'a da o kan ko ni maa min y'a kalan k'a bɛ komi i ye kuranɛ kalan siɲɛ tan o tuma n'i ye nin kuma in lajɛ komi a bɛ kitabu kɔrɔw la nka dɔnbagaw m'u da dɛ a kan dɛ alama ibn kathir rahimahullah a nana ka na n'a ye ka sina k'a daminɛ ni a ye a ko k'a fɔ ko nin kuma in ko hadisa in ko a sahalen tɛ de n'a ko a sahalen tɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ko k'a fɔ ala kira ye nin fɔ ko o sabatilen tɛ o sabatilen tɛ ka bɔ ala kira o tuma na nin ye misaliya ye ko ninnu bɛ na cogoya min na o tuma na maaw ka teli ka ayiwa nin ko fasɔn ninnu u minɛ fɛn min Ayiwa n'a fɔra k'a fɔ sɛgɛn fitinin baraji belebele b'a la i yasin kalan siyɛn kelen a bɛ komi i ye kuranɛ kalan siyɛn tan ɔ n'a y'a sɔrɔ minnu sahara an bɛ minɛ ni k'o ye ala ka fisamantiya nka min ma saha o bɛ komi e bɛ ka ayiwa i yɛrɛ bila yɛrɛ marasa de la o ka teli ka yɛrɛkɛ maaw cɛma o de b'a to ko ninnu i b'a ye k'a fɔ a bɛ se An bɛ tɛmɛ ka taa an ka walanda in ma n ko suratu yasin min filɛ nin ye kuranɛ sura de don ayiwa kuranɛ suraw tadaburu ni o ye tasi min n'o bɛ kuranɛ suraw kɔnɔ ni maaw mako yɛrɛ bɛ o la k'u dusukun lamaga ni o ye mun kosɔn ayiwa batu u fari ka foni a la u bɛ suratu yasin nka i bɛ t'a sɔrɔ ko caman min n'o bɛ fɔ i bɛ t'a sɔrɔ o bɛ pan nin kunna mun yɛrɛ bɛ suratu yasin a bɛ ka mun de fɔ ne ɲɛna ala ka cikan don ka taa ne ma t'a sɔrɔ o t'o dɔn nka a fɔra a bɛ nin mako ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ i y'a kɛ a bɛ nin kɛ ale hamina de wala k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a sɔrɔ lasili tɛ o la n ko an da bɛna se minnu fɔra k'a fɔ ko fadulu de fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen k'a sɔrɔ a ma saha ka olu fɔ ayiwa maaw fana ye minnu fana dilan u yɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ nin mako ɲɛ a bɛ nin mako ɲɛ ni nin kɛra i ka nin kɛ i ka nin kɛ yasin bɛ nin kɛ ayiwa an da bɛna se olu dɔ fana ma nka sani ka se o ma suratu yasin n'ale fɔra anw k'an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ a kɔnɔ ni ayiwa o b'an nafa kuranɛ komi ala ka cikan de don Suratu yasin makan sura de makan sura de ayiwa a jiginna ala kira kan salalahu alayihi wasalam makan sigi la sura in bɛ bila ayiwa o minɛn kɔnɔ n'i ye suraw n'i ye u tilatila ayiwa k'a fɔ ko makan sura de o la o yɔrɔ in dama n'i y'o lajɛ dɔnnibaga minnu tafisiri dɔnbaga ŋanaw n'u ye lajɛli kɛ ka taa makan suraw ma an da delila ka se a ma n'a b'a fɔ ka se k'a fɔ ni makan suraw lajɛ u bɛ kuma babuba saba min kan o babuba saba in ayiwa makan sigi cogo kama o tun ka ca makan suraw la lahala min tun bɛ o don in na mɔgɔw lahala n'olu tɛ kɔtigɛ dɛ a fɔlɔ fɔlɔ n'o ye atawhidi wa nabudu shiriki ala kelenmantiya k'o sabati filankafoya k'o buruja ka bɔ yen makan sura ɔ n'i ye suratu yasin min filɛ nin ye n'ale yɛrɛ kuranɛ suraw da dalen bɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na a ye bi saba sura bi saba ni wɔɔrɔnan ayiwa fo ka taa se aya bi seegin ani saba n'olu minnu b'a la i b'a ye k'a fɔ sura in a daminɛ ka taa se fo a laban na ayiwa a bɛ yɛlɛma yɛlɛma baabu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin baabu in sinsinnen bɛ a la kosɛbɛ n'o ye ala kelenmantiya ye n'o ye ala kelenmantiya ye o de hukumu kɔnɔna na kɔmi an ka walanda ka ɲɛsin suratu yasini ma ayiwa a bɛ baabu minnu kan n'an y'olu fɔ ayiwa sigiw kɔnɔna na kɔmi an ye min ɲɔgɔnna kɛ suratul kahfi la an bɛ se ka baabu dɔ ta sura in yɛrɛ kɔnɔ ayiwa ka hakilijigin kɛ o la o kɔnɔna na cɛ min ka kisa bɛ suratu yasini na cɛ dɔ ka kisa o fɔra suratu yasini na kosɛbɛ o cɛ in ka kisa a ka kumakanw kɔnɔna na a bɛ sinsin fɛn min kan k'o sabati tuma min na a n'a ka maaw bɛ ɲɔgɔn na maa minnu banna ala taala ma k'a cidenw k'olu nkalontigiya a bɛ fɛn jumɛn wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a attakhidhu min dunihi aliha

o tuma na aw ta in o de ye kabako ye n'o tɛ ne ta in o de ye lasili ye tuma min na a bɛ ka kuma a ka maa ninnu fɛ yen k'a yira u la ciden minnu nana u ka tugu u la kɔmi an bɛ na o kisa la ani yɔrɔ na i b'a ye ayiwa fɛn min ye tawhidi k'a fɔ ko lasili ye o de ye ayiwa filankafoya k'o lili k'o bɔn ka bɔ yen o la i b'a fɛ k'a yira an na k'a fɔ sura in bɛ kuma fɛnba fɔlɔ min kan o de ye jɔn ka ala taala kelenmantiya sabati a yɛrɛ yɔrɔ ka ala kelenmantiya k'o sabati o tuma na ni sura in ye o ye sa an ko an k'an janto an yɛrɛ la dɛ setana kana se ka sira da an kɔrɔ setanamɔgɔ kana sira da an kɔrɔ k'an bila ka taa fɛn na sura in yɛrɛ laɲini ye min ye min b'o buruja sura in laɲini ye ala kelenmantiya de ye n'i taara setana baarakɛlaw bolo ayiwa minnu ko k'a fɔ ayiwa n b'i kɛ miliyardɛri ye n b'i kɛ miliyɔnɛri ye ayiwa ni i b'a fɛ ka kɛ peresidan ye walima n'i b'a fɛ ka kɛ diɲɛ ɲɛmaa ye n b'i kɛ nin ye ayiwa ni i ma furu n bɛ furu d'i ma n bɛ den d'i ma ayiwa ka o nkalon sira ninnu k'olu ta k'olu bila i kɔrɔ ka tila k'a dulon ayiwa suratu yasin na i ka nin kɛ yasin i ka yasin kɛ tan nɔ a bɛ ko min yɛrɛ bɛ sura in kɔnɔ a bɛ ka taabolo de jira la min bɛ bɔja an bɛ se k'a fɔ i ni sura in bɛ taa kiri alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala ka kan de la na yasin ko an bɛ a ko in walanwalan kosɛbɛ ni ala sɔnna ma o kosɔn faamuya ka se ka sɔrɔ a la o tɛ baabu fɔlɔ ye o ye ala kelenmantiya a filanan o ye isibatu nubuwati muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala kira muhamadu bunu abudulayi a ka cidenya ko sabati a tun bɛ makan sigi min na olu ma sɔn o ma u fanba u y'o de kɛlɛ n'o tɛ a kun bɛ fɔ a ma ko muhamadu lamini muhamadu dannamaa maa ma bɔ a ka kalon nɔ la hali don kelen kabini a ka denmisɛnya a y'a ka denmisɛnya bɛɛ lajɛlen kɛ u cɛma nka tuma min na ala y'a ci a ko k'ale ye ala ka ciden de ye a cira ni fɛn min ye ko ka ala kɛ kelen ye ka boli ninnu to yen u ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a la fatɔ don wuridala de don nin bɛɛ lajɛlen fɔra a ma o tuma na ɛɛ makan sura i b'a ye taa ni ka segin kɔnɔna na aya ninnu yɛlɛma yɛlɛma kɔnɔna na ka dalu yira min b'a dɔn k'a fɔ muhamadu bin abudulayi min filɛ nin ye n'aw y'a dɔn a bangena aw cɛma aw y'a fa dɔn aw y'a ba dɔn aw ɲɔgɔn de don a bɛ dumuni kɛ a bɛ ji min nka aw k'a dɔn k'a fɔ ale kɛrɛnkɛrɛnna ni fɛn dɔ ye ala ka ciden de sabu o ko ninnu ala ka ciden nana minkɛ u dɔw k'a fɔ an ka nin ko ye an k'a minɛ ni a dalu ye an bɛ t'a dɔn baabu wɛrɛw de la ko malika tɛ ko ale ye anw ɲɔgɔn ye ale bɛ se ka kɛ ala ka ciden ye cogoya ala subhanahu wa taala y'a laɲini de ciden minnu bɛ ci ka taa adamadenw ma olu ka kɛ adamadenw ye k'u kalan ayiwa ka tila k'u ladege fana an bɛ se ka malikaw ladege yan olu tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ sunɔgɔ u tɛ muso furu kuma ma se u ka den yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'o ladege ciden dun a nakun de ye mun kosɔn a ka ɲɛnamaya a ka kɛ ladegeli ye anw fɛ an bɛ fɛn fɛn na k'a fɔ ka tugu alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam o ye k'a ladege a ka ɲɛnamaya de ala subhanahu wa ta'ala a ye o sinsin kosɛbɛ makan sura nin de ye filanan ye nin de ye filan ye makan sura bɛ kuma o kan makan sura in bɛ kuma fɛn min kan wa an bɛ sura min fana kɔnɔ ale fana kumana o kan ale kumana o kan kosɛbɛ yɛrɛ e min ayiwa yasin ye kuranɛ sura ye k'a fɔ waati o waati a kalan ni farifoni min na k'a kalan o ka ɲi a kalan fo a dan f'i ka sɛgɛn yɛrɛ o ye kuranɛ sura bɛɛ lajɛlen ye i mana harifu fɛn fɛn kalan i b'a baraji sɔrɔ kuma i laɲini ye fɛn min ye muhamadu mɔgɔ dɔ fana kana faamuya k'a fɔ kɔmi yasin kalanni k'o man ɲi dɛ o laɲini tɛ kuma ye dɛ o aya tɛ kuranɛ kɔnɔ o sura tɛ kuranɛ kɔnɔ ayi bala an delila ka sigi dɔw kɛ sura dɔw kan ayiwa maaw bɛ fɔ dɔ fana fɔ kun k'a fɔ ko man ka kalan waati dɔw la n'o ye tabati da na n'o tɛ ni laɲini tɛ k'a fɔ ko tuma na ko surati yasin kalan kan ka dabila o tɛ dɛ kuranɛ mɔgɔ bɛ min fɔ min tɛ tiɲɛ ye laɲini ye an b'o de sen bɔ a la ayi ko k'a kalan wala babu filanan ye o tɛ ala kira ka cidenya ye ɛ sura ni mɔgɔ min b'a kalan sani i bɛ taa dɔn fɛn wɛrɛ la minnu ma sabati sura in a daminɛ dɔrɔn ni sura in kalan daminɛ mun de b'a la yasin wal qur'an al hakim mun de b'a kɔ fɛ innaka laminal mursalin innaka e muhamadu e ye ciden dɔw dɔ ye k'a fɔ bi sigati ta'kid k'a fɔ k'a kɛ tigitigi e ye ciden dɔw ye o tuma na k'a dɔn ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ala ye ko minnu kɛ a ye daluya minnu minnu b'a yira ayiwa i b'a ye sura in bɛ tɛmɛ ni olu ye Ah, fo ka na ni kisa in an ko ko an bɛ na kisa in peut-être an bɛ n'o kɛ a dama walanda ye ayiwa ciden minnu cira ala ye ciden fila ci ka dɔ k'o kɛ saba ye o tuma na maa minnu banna u ta la kuma tɛmɛ tɛmɛna cogo min na o bɛɛ lajɛlen laɲini ye k'a yira ninnu na k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam min filɛ ayiwa aw cɛma ko ma daminɛ ale la koyi o tɛmɛna an fana bɛ ka sira min ta a nkalontigiya dɔw fana ɲɔgɔnna kɛ nka u ta kɛra cogo min na o de filɛ nin ye sabu olu ta kɛra cogoya min na ala y'o lakali wa ma anzalna ala qawmin min ba'di min jundin minas sama in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun o la o ye filanan ye Eh, n'i ko i bɛ nin yɛrɛ walankata ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya suratu yasin kɔnɔ aya ninnu bɛ taa ni ka segin de kɛ a la an ko baabu dɔw bɛ nin sura in na an bɛ se ka olu walawala o dɔ ye nin yɔrɔ in ye surtout a bɛ ka alakira ka lahala dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam yɛlɛmaliba minnu kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyama a bɔli ka bɔ makan ala ka tanga kɔnɔna na ka taa madina ko minnu kɛra o kisa a bɛ kalan siraw la kɔrili kɛra ka taa a ma nin sura in na waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun ayiwa u bɛ kɔrili ka taa fɛn min ma k'an da maga o la nin ye a filanan ye a sabanan hali n'a sɔrɔ waati tɛna walawalali labɔ o ye ayiwa al-ba'thu wan-nushur al-ba'th ba'da al-mawt o ye kununni saya kɔfɛ o kɔni sura in bɛna ni misaliya dɔw ye o jira anw na ka lahalaw jira an yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn min wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha Allah subhanahu wa ta'ala bɛ misaliya jira misali ma jira an na ka ko saya bɛ k'a fɔ saya kɔni a bɛ yen an dalen b'o la o an ɲɛ b'o la saya kɔfɛ fana kunun saya kɔfɛ k'a fɔ ko kunun bɛ yen kɔmi dugukolo jalen filɛ nin ye i ɲɛ b'a la bɛɛ lajɛlen jalen bɛ ni sanji nana a bɛ falen cogoya min na aw bɛ tila ka kunun tugun aya ninnu olu b'o jira an na a tuma na ni an donna walawalaliw la an bɛ mawudu damadama ta aya in na sura in na ka hakili jigin kɛ olu la a tuma na nin bɛɛ ye fɛnw ye ninnu ye tataw de ye ka ɲɛsin sura in ma ɲɛsin sura in ma k'a jira k'a fɔ n'an bɛ ka kuma samantiya kan kuranɛ suraw la an mana fɛn fɛn ta i bɛ se ka fɛn sɔrɔ fɛn minnu sinsinnen de don minnu ye sawaba ye mun kosɔn ni n'i tora olu kan k'olu minɛ sa ayiwa minnu t'a dɔ ye n'olu ye ɲama ɲama ye i ka se ka olu to yen o de kama an b'a laɲini k'o de sinsin ayiwa halisa kuma tɔ bɛ kɔfɛ sura in kan n'o ye suratu yasin an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo nin yɔrɔ in na waati cogoya kama ka ɲini masa taala fɛ a ye fɛn saba min fɔ k'a fɔ sura in bɛ kuma o kan ka olu waleya cogo min na alahu taala bɛ se k'o nɔgɔya an ye alahu taala ka an dusukun nɔɔrɔya ni kuranɛ ye hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh